k'i k'a dɔn ala ka nin jɔn in ala ka nin kalifa in bɔ jabate i k'a dɔn min y'a minɛ mɔkɛ mɔkɛw la u ti dɔwɛrɛ dɔn ala ko kɔ ani alakira ko kɔ o de ye n ɲininka tijaniya ɲɛmaa min n'a bɛ ɲɔrɔ min ye dankɔrɔba ye n'o ye ayiwa talakaw ka den ye min y'a minɛ sɛku umaru futiyu la bɔ jabate i k'a dɔn kanubaw mm. kalandenw min ye jamana alisilamɛw ye bɛɛ lajɛlen kamana gannen don nka a tɛ kamana fana gankun bɔ sabula min ye dankɔrɔba in ye bɔ jabate k'a dɔn minɛbaw n'o ye amadu kufa n'a jɛɲaw ye bɔ jabate k'a dɔn ko in kɛ ka n'a bila bi la maa caman y'i yɛrɛ ɲininka munna amadu hadi tali munna amadu hadi tali bɔ jabate sɛbɛnnikɛla ko a ko amadu hadi tali haut conseil islamique min n'o ye awa ɲɔrɔ mara ye ale de y'o ɲɛmaa ye n y'a f'i ye n ko a ye wurudi in minɛ a mɔkɛ de la alhaji umaru tali o yɛlɛma ko sabanan de don yɔrɔ jan tɛ dɛ bɔ jabate n'i y'a lajɛ a minɛ don desanba kalo tile mugan ani wɔɔrɔ dugu min n'u k'a ma ko awa jabijala jabijala ani ɲɔrɔ cɛ bɔ jabate k'a dɔn kilo bi seegin jate laada don bɔ jabate k'a dɔn min ye ziyara ye ka taa ala deliw ani yafa deliw ka t'o kɛ bɔ jabate k'a dɔn nin don min kɔni ye taali ye ani segili bɔ jabate jamaba lahulata in b'a nɔfɛ a na kɛ amadu kufa n'o ye katiba de masina ɲɛmaa ye o ye kunnafoni sɔrɔ bɔ jabate janfa o janfa n'i y'a ye a ye cɛbakɔrɔ sɔrɔ kana ɲininkali kɛ yɔrɔ jan dɛ i b'a sɔrɔ i naga kɔrɔ maa dɔ b'a la a ko tuma min n'a ni kalandenw bɛ ɲɔgɔn fɛ bɔ jabate k'a dɔn ayiwa min ye ziyara in ye u taatɔ ziyara kɛyɔrɔ la bɔ jabate nin jama lahulata in ye n'o ye amadu kufa ka cɛdenw ye u ni marifa bɔra fan bɛɛ fɛ tu kɔnɔ ka n'u jɔ ayiwa sira fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la k'a kɛ kunfɛ ko u bɛ mugu ci cogo min u b'a ci gidiw gidiw gidiw bɔ jabate k'a dɔn a bɛ cɛ bi saba bɔ u ye mugu kɔni ci a bɛ miniti bi saba fana bɔ bɔ jabate k'a dɔn a kun kun tɛ dɔwɛrɛ ye mobili minnu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ i k'a dɔn a bɛɛ ka jɔ mobiliw jɔlen bɔ jabate k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ u ye ɲininkali kɛ alihaji hamadu hadi tali bɛ min bɔ jabate a bɔra k'i yɛrɛ jira Ɔnhɔn. Bɔ Jabate a bɔlen k'i yɛrɛ jira, Naamu. i k'a dɔn ɲɛmaa dɔ bɛ jama in na, Ɔnhɔn. a n'o kumana, Hali. o gɛrɛla a la, o k'a ma Hamadu Hadi Tal, Ɔnhɔn. i k'a dɔn anw bɛ min ɲini i fɛ, Ɔn. mun de b'i ni Mali faamaw cɛ, mun b'i ni sɔrɔdasi fanga ni ɲɔgɔn cɛ? Ɔn. Kelen, Ɔn. e dun da don kun anw bɛ kɛlɛ min kan k'a kɛ, Ɔn. i b'a la k'o lagosi, Ɔnhɔn. sabula sɔmin gele don, Ɔn. i k'a dɔn min ye fulaw ye, Ɔnhɔn. i k'a dɔn i b'a la ka kuma. fuladenw fɛ u kana sɔn abada ka don jahadi la u kana sɔn abada ka tugu amadu kufa kɔ sabula i k'a dɔn a ko in tɛ ko mɛɛnta ye a bɛ ban e b'o kuma minnu fɔ ani i b'o lakali minnu kɛ ka da ko jumɛn in kan min ye cɔrɔnɔ amadu tal ala ka jɔn in a jɔlen bɛ buwa jabate hali a kuma su tɛ ma cɛ hali dɔɔnin a ma siran fewu a ma yɛrɛyɛrɛ kosɛbɛ min b'a fɛ a y'o fɔ i k'a dɔn banbaanci jɛrɛjɛkulu ye buwa jabate k'a dɔn u b'o la sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ k'a fɔ de ye u kun dabɔ a minɛli kama k'u bi taa n'a ye buwa jabate dɔw ko k'o kun tɛ koyi ale de u kun b'a fɛ k'a ye ka nin kuma in de fɔ a ye sabula cɔrɔnɔ hamadu hadi tal a yɛrɛ i k'a dɔn futaka don a bɛ filakan fɔ buwa jabate k'a dɔn a ka kuma mɛnnen bɛ filadenw bolo ah. maa o maa b'a la sɔmi kɛlen don k'a fɔ ɲɔrɔ n'a lamini maa ma bɛ filakan fɔ buwa jabate jahadimaw bara ka duka denmisɛn jini denmisɛn jiniw ka to k'u nɛgɛn buwa jabate waasa i k'a dɔn fana ka se ka don jahadilu fɛ sɛbɛnnikɛla ko amadu hadi tal kelen bɛ k'i kangara u n'o de cɛ ɔ o minnu b'o kalama buwa jabate o de filɛ k'u tɔɔrɔ u tor'o la mugukan dɔ wulila kɛrɛ dɔ fɛ ko buwa jabate o kɛ yɔrɔ min u sina k'u yɛrɛ cɛ ten u ko jama bɛɛ ka taa amadu hadi tal u y'o minɛ o yɔrɔ bɛɛ k'o don i k'a dɔn u ka mobili kɔnɔ ka taa n'ale kelen pewu de buwa jabate i k'a dɔn kelen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunnafoni jɛnsɛra min kɔni ye kunnafoni caman ye o fɔra dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a bɛ minɛ waati min marifaci min kɛra nɛgɛden dɔ y'a minɛ a sen na sen joginna buwa jabate i k'a dɔn o kuma in kɔni min fɔra kunnafoni wɛrɛ tilala ka jɛnsɛn k'a jira k'a fɔ a ni tor'o la buwa jabate nka o kuma in kala ti turu o kuma kan a ka denbaya o ni jahadimaw bara ka kuma bilaliko la gouvernement yɛrɛ bɛ wulikajɔ la min bɛ se k'a to hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko in kɛ fura dama ka na bila bi la ɲɔrɔnka a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ buwa jabate ani kalanden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ talakaw kanubaa bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to kunnafoni jɔnjɔn bɛ sɔrɔ k'a fɔ de fatura buwa jabate o kuma in tɛ kuma daluma ye maa tɛ ka dalu d'a kan sabula gouvernement ka taa se a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw ma maa si tɛ yen min kɔni sera ka kunnafoni jɔnjɔn di k'a fɔ ko kuma in ye tiɲɛ ye ɔ o b'a jira k'a fɔ a balolen don ala k'a balo buwa jabate k'a dɔn kunnafoni filanan min bɛ tugu la n'a bɛɛ kuma kelen ye o ko in kɔni kɛ ka na bila bi la buwa jabate k'a dɔn n'an ye ayiwa sɔrɔ de bamako ta o b'a dafa min ye général de brigade ali anaji ale de ye ayiwa ɲɔrɔ guvɛrɛnɛri ye ko in kɔni kɛ furadama sabula kɔlɔsiliw y'a ye moto ayiwa sen saba buwa jabate k'a dɔn n'o ye katakatani o caman de yera ɲɔrɔ buwa jabate a na kɛ banbaanciw donna denda fɛ i k'a dɔn moto ni sen saba in na buwa jabate kabini o kɔni kɛra sa guvɛrɛnɛri kɔni ye ayiwa hakilina kura ta a y'a jira k'a fɔ ɲɔrɔ k'a daminɛ fitiri magɛn fo k'a fɔ dugu jɛra min kɔni ye ayiwa moto sen saba in ye n'o ye katakatani ye a tɛ boli bilen ɲɔrɔ buwa jabate o kuma a ye kunnafoni jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen na hali n'o y'a sɔrɔ banbaanci ninnu buwa jabate i k'a dɔn amadu alhaji hamadu hadi tali minɛnen kɔfɛ i k'a dɔn waati tɛmɛ waati laban in na u y'a lajɛ tuguni cɛ kɛmɛ a bɛ cɛ kɛmɛ bɔɲɔgɔnko bɔ k'u bɛ taa firi ɲɔrɔ kan ka babali tɔ juguya buwa jabate k'a dɔn min kɔni kɛn bɛ ka hadamaden dabali yɛrɛ ban an bɛ donnin min na ko bi buwa jabate maliden ja de gɛlɛyara maliden de farinyana n'o tɛ ni nin kɛwalew kun kɛra dugu o dugu la buwa jabate b'a ye k'a fɔ duguden bɛɛ lajɛlen bɛ siran bɛɛ lajɛlen bɛ don ɲa na nka sisan buwa jabate k'a dɔn banbaanci kɛwale foyi t'a foyi t'a kɛlɛ an yuru ja ka jɔ sabula u b'a dabɔ jatigɛ ani siran min kama buwa jabate o banna maaninfin na sɛbɛnnikɛla ko kabini ayiwa nin banbaanci jɛrɛjɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna ɲɔrɔ atake ma buwa jabate k'a dɔn yɔrɔ belebeleba yɔrɔ belebeleba guvɛrinora kan zandaramu ka yɔrɔ buwa jabate dugu nima yɔrɔ aa buwa jabate yagadi sɔrɔdasiw bolila ka bɔ ten ni ka sin k'u kunbɛn u ye cɛ bi saba ni kɛnɛ karaba yɔrɔnin kelen buwa jabate tɔ y'i kɔda u ye suraka watiri ta buwa jabate u bolitɔ u taara ka marifa jugu caman de to buwa jabate k'a dɔn ani kisɛ caman de u y'u tɔ gɛn ka don kungokolo kɔnɔ min faara kungokolo kɔnɔ maa si t'o da dɔn sɛbɛnnikɛla ko o de la min kɔni ye ayiwa ɲɔrɔ guvɛrɛnɛri ye a y'a jira k'a fɔ motoba ninnu ani ayiwa katakatani bolili su ma ko a ka dabila amadu hadi tali buwa jabate k'a dɔn tiɲɛ don minnu kɔni yɛrɛ y'a ye olu y'a fɔ k'a fɔ jɔnwala a sen kɔni joginna ɔ nka k'a fɔ saya min bɛ fɔ buwa jabate o tɛ nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donnin min na ko bi buwa jabate k'a dɔn ayiwa min ye amadu cɛrinɔ amadu hadi tali dankɔrɔba don buwa jabate san kalo tan ni fila buwa jabate k'a dɔn diinɛ min n'o ye diinɛ basigilen ye kɛlɛ tɛ diinɛ min na buwa jabate n'o ye diinɛ kɔrɔba min b'an ka jamana kɔnɔ ale b'o de kan buwa jabate k'a dɔn i y'a dɔn ayiwa n'i y'an ka jamana ta diinɛ bolofara bolofara cayara nka diinɛ kɔrɔba ye ale b'o de kan a b'i la a bɛ ladili kɛ buwa jabate mɔɔw k'u yɔrɔ janya jahadi la a bɛ ladili kɛ min ye ayiwa filadenw ye u k'u yɔrɔ janya jahadi la u b'u nɛgɛn k'u don ko la ko min tɛ laban buwa jabate alimu ni waliju mana fɛn fɛn fɔ a bɛ mɛn don dɔ la a bɛ kɛ siga kɔni t'a la sabula i y'a ye faali min b'a la ka taa k'u sɛgɛrɛ bi buwa jabate i k'a dɔn o wasara misali